ala ka seli jɔn ka kan hɔrɔnyali dɔ ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma ya alahu rabbana an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an na k'an kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ donni ma ala k'an dɛmɛ ala k'an sabati ala k'an sutura kiyama tileba kɔrɔ jɔli ala k'an kisi ala k'an ka ɲuman mizani girinya ala ka siratu tigɛ cogo nɔgɔya an ma an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka kanda di an ma ka kanda di an somɔgɔw ma ala kana den bɔ an na den min bɛ yen ni maaw b'a fɔ esike ala kana den bɔ an na ni maaw tɛmɛtɔ don u b'u kun firifiri ni den min ye ala kana den bɔ an na den min bɛ masaw la maloya n'a ka jogo kolonya ye ala k'an kisi ka bɔ bɔnsɔn ma bɔnsɔn min bɛna anw yɛrɛ tɔgɔ tunun don nataw la an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an kɔrɔ cogo ɲa ala k'an bɔ cogo ɲa diɲɛ nin kɔnɔ an bɛ bɔ diɲɛ nin na don min a k'a sɔrɔ an ni alahu taala ka di an balima minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ka juruw ka ca an b'a ɲini ala fɛ ala ka juru sarali nɔgɔya aw ma ala ka juru sarali nɔgɔya aw ma ala k'aw sutura ɲɛnamaya la ala k'aw dɛmɛ ɲɛnamaya kɔnɔ an balima minnu sigiyɔrɔ bɛnna tunkan ma ala ka tunkan diya aw la ala k'a diya aw la ala k'aw kisi ka bɔ tunkan kɔlɔlɔw ma maa jugu minnu bɛ tunkan na ala k'aw kisi ka bɔ o ma faama juguw ka faamaya ala k'aw kisi ka bɔ o ma an b'a ɲini masaba ala fɛ dabalitɔw ka dabali jugu ala k'an n'aw kisi ka bɔ o ma an balima minnu bɛ kalandenya la ala ka dɔnni nafama di aw ma aw ɲuman taara dɔnni ɲini cogo min ala k'aw ɲuman segin ka na bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ jamana nin kɔnɔ an balima minnu bolo bɛ ca la a bolola baarakɛlaw a minnu bɛ afɛri la afɛri minnu tɛ haramu sira kan minnu bɛ kɔmɛrisi la ala ka baara nin ɲa aw bolo ala k'a ɲa aw bolo ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala ka sabati d'an n'aw ma an balima minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ye furu kɛ ala ka furu ni si bɛn ka barika don furu la minnu ye furu kɛ den ma sɔrɔ ala ka den di aw ma mun ye den barikalen mun ye den kunnandi ye den min bɛna kɛ masa ladon den ye ala k'aw kisi ka bɔ den ma den min bɛna kɛ masa dɔgɔya den ye an b'a ɲini masaba alahu taala fɛ jamana minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kɔnɔ nin waati la ala ka basigi di ala ka basigi di kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ dugawu kɛ an balima minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don faransi ma ɔ kibaruya min kɛra nin tile fila nin na u b'a fɛ ka dɔgɔyama ni tɔɔrɔ dɔ ta ka silamɛw sɛgɛrɛ faransi ɔ an ko ala de ta ye diinɛ nin ye ɔ kafiri b'a ka ŋaniya ta a b'a ka desisɔn ta mɛ ko bɛ laban alahu taala de ta la kafiri disi belebelew tɛmɛna kunun olu ma se ka foyi kɛ bi kafiri disi misɛnninw fana tɛna se ka foyi kɛ u b'u da sago fɔ u bɛ fɛn kɛ mun ka d'u ye u bɛ fɛn fɔ mun ka d'u ye mɛ ala ka diinɛ maa tɛ se o la an bɛ o dugawu kɛ ala k'an n'u kisi ala k'an n'u kunnadiya ala ka hɛrɛ k'an n'u ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'aw don kalo dibi la fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ni aw bɛ kisi ka b'u tɔɔrɔ ma fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye n'aw bɛ kisi ka b'u ka sariya kuntan taliw ma ala k'o kɛ k'an n'aw kisi an bɛ dugawu k'an balimaw ye minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don laginɛ ma nin waati an barama lo kɔni an baramaw lo laginɛ kayi la ɔ ka d'a kan politiki kɛlɛ kɛlɛ ɲuman tɛ mm, a bɛ jamana ci jamanadenw bɛ sa politiki mɔgɔw yɛrɛ b'u ka kilimuw kɔrɔ n'a bilenna u bɛ boli ka t'u refize ayiwa anbasadi dɔ la walima u bɛ avion ta ka taa jamana wɛrɛ la mɛ tasuma mɛnɛnen don mɔgɔw ka du la ni mɔgɔw ni na ala k'an n'u kisi nin wagati la laginɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka basigi don laginɛkaw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka cote d'ivoire fana o ta bɛ sira la ka na mɛ a kun bɔtɔ la don dɔɔni dɔɔni ala ka kalafili nin tɛmɛ tɛmɛ cogo ɲuman na an bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ ala k'an n'aw kisi o ma an bɛ fɛn fɛn jɔrɔ ala k'an n'aw kisi ala ka basigi don jamana ninnu kɔnɔ maliba yɛrɛ alihamudulila sumaya bɛ yen dɔɔnin dɔɔnin mɛ a ma ban ni ɲaamɛ kunkolo bɔnna kɔlɔn kɔnɔ dɔ de bɔra n'o tɛ tɔ min bɛ o ka ca an b'a ɲini masaba ala fɛ halisa ala ka jamana suma ala ka jamana suma ala ka suma ala ka dɛmɛ kɛ ala ka sabati kɛ ala ka hɛrɛw caya ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ k'an bɛɛ lajɛlen sabati k'a ɲini masaba ala taala fɛ ale de ta ye hɛrɛ ye k'o d'an ma ayiwa bɔnɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ a k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma kunnadiya bɛ yɔrɔ yɔrɔ a k'o di an ma mizani a k'o giriya k'o di an ma arijinɛ a k'o nɔgɔya an ye a k'an kisi ka bɔ tasuma ma an b'a ɲini masaba ala fɛ an ye sahaba ninnu kanu foyi man di kiyama kɛnɛ kan wulilen a k'a fɔ ko abubakar siriki filɛ hali an kana an kun legelege k'a lajɛ an ka boli ka taa an gɛrɛ a la kɔni umaru bun hatabi fana filɛ aa nin de umaru ye alfaruk an ka boli ka taa an nɔrɔ o fana na ko usumani fana filɛ nin zunurein kira yɛrɛ tun bɛ maloya maa min ma ee ko usumani filɛ nin koyi ala ka ciden burankɛ siɲɛ fila an k'o fana ye badara ali k'o de filɛ nin abdurahman bun awfu ani sadu bun abi wakasi ani ayiwa a caman caman tɔ minnu bɛ yen sahaba belebele ninnu ani kira yɛrɛ ka sotigi musow an ka ninnu bɛɛ y'an ɲɛ la e o ka di sa koyi k'an ba khadija yɛrɛ sigilen filɛ e nin de khadija e ko khadija filɛ an k'o fo k'an sigi o kɛrɛfɛ ka baro caman kɛ ɔ k'an ba ayishatu fɛnɛ filɛ yan dɛ sofiya fɛnɛ filɛ yan fɛ zeyina bintu jahasi filɛ bun huzeima k'o filɛ umu salama k'o filɛ maimuna bintul haris k'o fɛnɛ filɛ nin ɔ kɔni ɲɛmaa yɛrɛ ka sotigi musow ye ka d'a kan ala kira muso ninnu n'o ye muminw ba ye o bɛɛ bɛ segin ka kɛ kira furumuso ye arijinɛ kɔnɔ ɔ an tɔw de ta sa garijigɛlakow don kuma dɔ la i ni i n'i muso diɲɛ kɔnɔ yan i n'i muso bɛ se ka bɛn muso n'a cɛ bɛ se ka bɛn arijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan wala mɛ dɔw fana ta aw tɛna ɲɔgɔn ye koyi a tɛ bɛn dɛ n'o tɛ dɔw n'u muso bɛ bɛn dɛ o ye ala ka latigɛw ye ani ala ka suwazili cogo kɔni mɛ dɔw bɛ yen olu n'u cɛw tɛ bɛn ɔhɔ ne ma da a la n'o yɛrɛ bɛ digi diɲɛ kopuluw la sisan koyi an ka furu nin bɛ cogo min na bi yen hali n'u donna arijinɛ kɔnɔ k'a fɔ k'u ka segin ɲɔgɔn ma tuguni aa a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔw bolo dɛ komi juguya tɛ arijinɛ kɔnɔ sa fɛn min b'an bolo diɲɛ na yan o ɲɔgɔn tɛ arijinɛ kɔnɔ n'o tɛ tɔɔrɔ min bɛ anw ka furu ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ na yan kiyama olu bɛɛ wulilen ko ala ko ko n yafara u ma i don arijinɛ na aa i bɛ maninkɛmuso dɔ ye ko ee ayi tɛ ko nin lajɛba ne ka diɲɛ cɛ nin o duman tɛ n ɲɛ butun dɛ o duman tɛ n ɲɛ butun a ye cɛ wɛrɛ ɲini ka di n ma cɛkɔrɔ nin o duman tɛ n ɲɛ butun ɔhɔ i bɛ maninkɛmuso mankan mɛn ten ɔ maninkɛmuso k'i k'i hakili sigi han butun butun tɛ arijinɛ kɔnɔ wala i b'i hakili sigi i cɛ i cɛ kɔrɔ min bɛ diɲɛ na yan n'a fɔra ko k'o d'i ma Ni Ala sɔnna, jogo min kun b'a la diɲɛ na, o jogo bɛ bɔ a la. Ala ko ten, k'a bɛ juguya ni hasidiya sama ka bɔ arijinɛkɔnɔdenw dusukun na. Ɔhɔ, tɔɔrɔ min dara i kan diɲɛ na yan, hali n'aw bɛnna arijinɛ kɔnɔ, o tɔɔrɔ wɛrɛ tɛ da i kan. K'i k'i hakili sigi, tɔɔrɔ tɛ yen, kasi tɛ yen, ayiwa dusukasi tɛ yen, hasidiya tɛ yen, juguya tɛ yen. Fɛn o fɛn bɛ yen, o bɛɛ ye hɛrɛ de ye, nisɔndiya ani ɲɔgɔn kanu ko de bɛ arijinɛ kɔnɔ. Ala k'an bɛɛ lajɛlen don yen. Ala ka a kɛ an sigiyɔrɔ ye, k'a kɛ an sabatiyɔrɔ ye. k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen lafiya yɔrɔ ye wa ma dhalika ala allahi biaziz wa salli allahumma wasallim wa barik ala abdika wa nabiyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmi al-ba'thi wa nushur n'o bɔra yen an bɛ waleɲuman foli an b'a lase maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an denmuso kɔni mɔgɔ yɛrɛ b'a la ko koyita denmuso n ko koyita denmuso tɛ nka kawusara denmuso don o tuma an denmuso ka furusiri ko nin na an bɛ foli lase aw ma aw ye kanu yira an na kosɛbɛ kosɛbɛ minnu bɛ jamana kɔ kan an y'aw ka misaziw sɔrɔ an y'aw ka apɛliw sɔrɔ alhamdulila hali bolomafaraw an y'u ye adiminisitratɛriw y'aw ka ciw las'an ma adiminisitratɛriw an bɛ foli las'aw ma ko nin yɛrɛ ka yɛrɛkɛ gurupu sanfɛ yɔrɔ koyita kɔni m'a fɔ maa yɛrɛ ye kɔni aw de ye kibaru ninnu ta y'a lase lase yɔrɔw la an bɛ foli lase aw ma kosɛbɛ alhamdulila a don fɛnɛ na mɔgɔw nana tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maaw y'u ka baara bila ka na hali minnu ma kɛnɛ sɔrɔ u y'an wele ka d'a kan dɔw ta ye tɔɔrɔ gɛlɛn mɛ u ye weleli kɛ alhamdulila an ma jɔn an ma jɔn an ma jɔn an bɛ foli lase aw ma nin de ye adamadenya ye k'an tɛ ɲɔgɔn sogo dun mɛ ɲɔgɔn nafa an b'o de dun o tuma na aw ye bonya min las'an ma an'aw ye kanu min ta aw dusukun na k'o las'an ma ala de y'aw sarabaga ye o ala de y'aw sarabaa ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'aw sara ala k'an n'aw sara ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala ka dɛmɛ k'an n'aw ye ɔ ka tila ka yafa yɛrɛ fana ɲini ka d'a kan hali furusiri nin tɛmɛlen maa dɔw y'u kun bɔ karamɔgɔkɛ a ko kun tɛ kɛ tan dɛ i kun kan k'a fɔ an ye nka karamɔgɔkɛ hakili tɛ bɛɛ sɔrɔ koyi o de kama a y'a ci don mɔgɔw da k'olu k'a lase k'o ye bonya ye ɔ ka d'a kan ale hakiliw ɲaminen don kɛrɛnkɛrɛnya la ka bɛn n'a don ye o tuma na maa wɛrɛw de bɛ ci ninnu lase ɔ dɔw yɛrɛ y'a faamu ci ma f'u ye dɛ nka u y'a mɛn dɔrɔn u ye weleli kɛ ee ko ci ma fɔ an ye mɛ nin y'an ka ko ye an tɛ se ka to kɔfɛ nin na an b'a dɔn n'i hakili kun y'a sɔrɔ i kun b'a fɔ maa fɔlɔ min o ye ne ye hɔn o ti marakaw ye sa parce que olu ye hakilimaw ye dɔɔni dɔɔni mɛ ala maninka ninnu de sa olu de bɛ dimi a karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka ko bɛ kɛ i ma fɛn fɔ n ye e ma fɛn fɔ ne ye mɔgɔ wɛrɛ fana ma fɛn fɔ n ye aa nin ma ɲa dɛ nin ma ɲa dɛ e kun kan i m'a ye sa hakiliw tɛ bɛrɛ bɔ n'o tɛ e y'a mɛn sira min fɛ o kun kan k'e bɔ ɔ komi o m'i bɔ sa an bɛ yafa ɲini i fɛ n'i ye maa kɛtɔ ye k'i wele ko karisa i m'i kunko fɔ n ye siga si t'a la i kanubaa de don ayi o don dɛ o de kama an tɛ jigin maa la koyi aha maa kɔni bɛ se ka jigin anw na mɛ an tɛ jigin maa la dɛ maa fɛn fɛn bɛ dimi i kɔrɔ k'a ka ko kɛra a ma fɛn fɔ n ye walahi i kanubaa de y'a tigi ye n'i ka ko man d'a ye a tɛ dimi i kɔrɔ n'i ka ko man d'a ye a tɛ jɔ a yɛrɛ la a tɛ ɲugu a yɛrɛ la ɔ mɛ i ka ko man di maa min ye o yɛrɛ tɛ fɛ k'a baro yɛrɛ mɛ o kuma tɛ ka aw jalaki ko mun na aw ma nin fɔ n ye o bɛ ten dɛ o de kama minnu y'a mɛn mɛn cogo la n'a ma jɛ ye e yɛrɛ bolo nin tɛ bonya ye an b'o yafa ɲini i fɛ i jo don dɛ an ma jigila kɔni ka da ka kun kan ka f'i ye espesiyaliman ka taa n sigi i kɔrɔ ka bonya da i kan o kun kan ka f'i ye ɔ o de kun b'e kɔnɔ bɔn komi o ma jigin anw hakili la an hakili m'o sɔrɔ adamaden hakili ka dɔgɔ o b'a yira k'a fɔ e k'i kɛ yafabaa ye o waati e k'i bolo da i dusu kan ɔ mun yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen k'ale y'a mɛn mɛn cogo wɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin kun tɛ ne yɛrɛ bɛ cogo min karamɔgɔkɛ ka ko la nin nin tɛ ne ka mɛn cogo ye nin tɛ ne bɔ fiyewu ɔhɔ an bɛ yafa ɲini e fɛnɛ fɛ han an jo t'o fɛnɛ na e kun kan k'a mɛn bonya sira fɛ mun tɛ nin ye ɔ mɛ komi i y'a mɛn sa i bɛ dugawu kɛ ɔhɔ an fɛnɛ b'o yɔrɔ ɲini i fɛ i bɛ dugawu kɛ ɔ mun yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen tiɲɛ na ale ale yɛrɛ m'a mɛn fiyewu o mɔgɔw fana bɛ yen dɛ a ko kɛra fo ka tɛmɛ ale yɛrɛ kulo ma don a la fiyewu ɔ fo dɔ ka barokɛ ta de sa ale y'a mɛn o tigi fana ye telefɔni ta ee maa mɛ sisan karisa de bɔra n fɛ yen sisan wala o de filɛ k'a fɔ n ye a ma dɔn ko de cayara o ma n'o tɛ ne bɛ e bolo cogo min ni hakilibɔ tɛ e kun b'a fɔ n ye yɔrɔ n y'a f'i ye n ko ye maraka hakili ye wala olu olu hakiliw bɛ fɛn faamu joona ɔ mɛ maninka ninnu ta sa olu de bɛ dimi wala i b'olu dɔ de ye ka telefɔni ta a y'aw ka ko kɛ a ma fɛn fɔ n ye aw jɔra an na aw a y'a hɔ e k'i bolo da i dusu kan n'ala sɔnna ma i jo i jo y'o kelen nin na ha kana dimi i jo y'o kelen nin na an ye yafa ɲini n'i fɛ fiyewu i jo b'o la o tuma na an bɛ foli lase bɛɛ ma fɛn fɛn y'a mɛn mɛn cogo min na a kun ka d'an ye bɛɛ k'a mɛn bonya kɔnɔ mɛ hali n'o y'a sɔrɔ an kun ye nin kominike bila rfi la walima an y'a bila faransi 24 la diɲɛ bɛ cogo min na bi a tɛmɛlen dɔ b'i wele k'ale ma bɔ a kalama a bɛ ten koyi hali ni faransi 24 de tun ye nin lase fo dɔw tun k'i jalaki a tɛmɛlen kɔfɛ k'a a ma fɔ n ye walima a fɔ cogo ma ɲa n ye ɲɛnamaya taabolo de ye nin an ka panpan ɲɔgɔn ka filiw kunna walasa jɛ ka diya ɔ nin y'aw bɛɛ den de ye sa i kana dimi koyita den ye den de ye o walima e mɔden don mamusow ka kuma n y'u ka cikan mɛn dɛ aa ko cɛ min ye den nin ta ko tuma k'a ma olu ye wa ɔhɔ n ma da a la n'a ye olu ye dɛ n'o tɛ n'a kun ye olu ye a kun tɛ eh, u sinamuso ta o bɛ yen ɔ faw ka ca cogo min fa caman ka kankarida kan bɛ yan ko k'a lase an burankɛ ma ɛɛ eh, kawusara denmuso tabaga ye i ye baara sɔrɔ koyi ee eh, n b'o f'i ye dɛ i ye baara sɔrɔ ka d'a kan fa caman ka ciw nana fa dɔw ye gendarme ye dɔw ye polisiw ye u bɛ yen ɔ fa karateka dɔ yɛrɛ ye vocal ci n ma spécialement ko komi an burankɛ tɛ ale ka karate ko kalama k'o tuma ne yɛrɛ k'a las'a ma ayiwa ko baasi t'a la n ko ni an burankɛ nana foli la n b'a yɛrɛ wele o ka na sentiri min b'a bolo a ka démonstration kɛ an burankɛ yɛrɛ sigilen ɲɛna ɔ ko k'a fɔ a ye nin denmuso min b'a bolo aa n'u ye ji y'a ɲɛ la don o don a burangosi kɔni tɛ yen sa mɛ aa n burankɛ ko senw bɛ sɔn ka filifili ɲɛkɔrɔ dɛ karatekaw ko tɛ ne ko tɛ o tuma na buranw ka foli ani buranw ka dugawu n'u ka kangaridakanw cayara kosɛbɛ o tuma an b'o lase ayiwa kawusara denmuso a n'a cɛ an b'o lase aw ma vraiment ka bɛɛ fo an nisɔndiyara kosɛbɛ an bɛ dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ye awa waati la maa minnu fana ka denmusow labɛnnen don k'olu ta ma se fɔlɔ ala k'aw taw kɛ k'aw taw teliya ka barika don a la ɔ minnu yɛrɛ fana taw fana kɛra ala k'a kɛ furu sima ye ka den barikalen d'u ma ka sabati d'u ma furu kow ka gɛlɛn sisan a kumaw ka ca ala ka furu ninnu kisi ka bɔ u ma ala k'aw kisi ka bɔ u ma munafigiw ni namimaw tɔɔrɔ ala k'u kisi ka bɔ u ma sitanɛ ala k'u kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma ala ka sabati k'an n'u ye ala ka sutura d'an n'u ma ala ka arijinɛ nɔgɔya an n'u ye allahuma salli wasallim wabarik ala muhammadin an balimakɛ y'a yira k'a fɔ k'ale ye baara daminɛ sunkalo tɛmɛlen ale ni dɔ de tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ mɛ sunkalo tɛmɛlen ale ye baara daminɛ a yɛrɛ ye ale bɛ ka feere minnu kɛ a n'a bɛ ka wari minnu sɔrɔ yala ale b'olu jaka de bɔ yanni sunkalo nata cɛ wa walima ale bɛ sunkalo nata de kɔnɔ ayiwa ko jaka bɔ to yen adamadenw ka faamuya tɛ kelen n'o tɛ tiɲɛ na jago ko kuma na an ye caman fɔ a la sa dɛ caman fɔra a la dɛ ɔ tuma dɔ la i bɛ dɔw yɛrɛ ka ɲininkali kɛ mɔgɔ kuraw tɛ parce que kulow degera dɔw fana voix la sa mɔgɔ kuraw tɛ mɔgɔ kɔrɔw don u bɛ ɲininkali kɛ fɛn na i bɛ taa sɔrɔ jaabi min dira o kan ka tɛmɛ a bɛ jaabi sigiyɔrɔma caman bɔ mɛ halisa olu ma se k'o faamu parce que dɔw ka defo ye mun ye n yɛrɛ ye ɲininkali min bɔra n yɛrɛ da n'o de jaabi tɛ hali n'o jaabi ɲɔgɔnna wɛrɛ de bɛ yen o tɛ ne o tɛ ne kɔnsɛrine o ye defo belebeleba de ye aw la an bɛ mun fana fɔ aw lamɛnlikɛlaw ye ɲininkali dɔ bɛ e kɔnɔ e tora jaabi lamɛnli la e tulo donna dɔ ka jaabi la o n'e ka ɲininkali bɛɛ ye kelen ye e k'i wasa don o la a ma se e ka ɲininkali nin kɛ tuguni n'o de f'aw ye n ko wajibi tɛ ɲininkali ye koyi a ye kuranɛ kɔnɔna lajɛ ba ye yasalunaka min bɛ yen a tɛ tɛmɛ tan ni duuru kan kuranɛ ka jigin ala kira kan fo ka taa se ala ka ciden ka fatulen ma sallallahu alaihi wasallam san mugan ni saba kɔnɔ sahaba belebele minnu b'a kɛrɛfɛ o bɛ ɲininkali minnu kɛ n m'a fɔ ɲininkali misɛnnin minnu bɛ yen kelen ni kelen kira yɛrɛ la n kan t'o ma dɛ kuranɛ bɛ ɲininkali minnu jaabi di kira ma a tɛ tɛmɛ tan ni duuru kan wala sabaw yɛrɛ ko k'a kun ka d'olu ye de burusi kɔnɔmɔgɔw ka na parce que olu ka faamuya man bon olu ka ɲininkali caya walasa olu k'o profite parce que saba ninnu tun bɛ siran ɲininkali ɲɛ de quoi u bɛ siran parce que n'i ye ɲininkali kɛ an bɛɛ b'o fɔ n'i tɛ fɛn dɔn i ka ɲininkali kɛ mɛ ɲininkali fana kɛlen kɔfɛ jaabi dilen n'i ma baara kɛ n'a ye i ye kunko sɔrɔ dɛ i kun t'a dɔn o ye tiɲɛ ye mɛ a fɔra i ye k'a jaabi ye nin ye n'i fana ma baara kɛ n'o ye dalu t'i fana bolo kiyama kɛnɛ kan i k'i hakili to a la o tuma na jaka ɲininkali k'a fɔ ko jaka dogodogoni dɔ bɛ yen k'an da ma s'o ma ne hakili t'a la dɛ an ye nin walawala kosɛbɛ sa koyi ɔ nka baasi t'a la ka d'a kan maa kuraw bɛ to ka don o de kama ɲininkali dɔ bɛ yen an b'a dɔn ko ɲininkali kɔrɔw don an bɛ tila ka segin a jaabi kan mun kama e min ye maa kɔrɔ ye i hakili bɛ jigin mun ye maa kura ye a bɛ kɛ sababu ye k'o tigi kalan ni mun ye ɲininkali kɛ sisan sunkalo tɛmɛlen de ale ye baara daminɛ ɔ yanni sunkalo nata cɛ k'ale bɛ jaka bɔ wa an b'a f'i ye ko jaka kɔndisɔn saba de bɛ nafolo la n'o de dafara jaka bɔli bɛ kɛ wajibi y'i ka wari la kɔndisɔn fɔlɔ o de ye da sera mun ma nafolo san ka yɛlɛma an ka ta daminɛ o la n'o tɛ nisabu de bɛ yen fɔlɔ n'o ye wari yɛrɛ hakɛ ye mɛ an ka ta daminɛ san yɛlɛma nin na fɔlɔ e ye baara daminɛ sunkalo tɛmɛlen ɔ e ka san kelen ma se o sunkalo min bɛ sira la ka na n'o de nana o de y'i ka san kelen ye o kɔrɔ k'i ka wari ye san kelen bɔ fɔlɔ o ye kɔndisɔn fɔlɔ ye kɔndisɔn filanan jaka yɛrɛ bɛ bɔ wari min na fo wari yɛrɛ de ka hakɛ dɔ sɔrɔ n'an b'a fɔ a ma ko nisabu sanu garamu bi seegin o valɛri n'o sɔrɔla i bolo kaban o b'a yira k'a fɔ ko jaka wajibara i ka wari la k'a fɔ k'an k'a fɔ k'a bɛ bɛn sefa ni miliyɔn hakɛ ma an y'a f'i ye n k'o man nɔgɔ n'an ko e ma n ko sanu garamu bi seegin o valɛri e mana kɛ jamana fɛn o fɛn kan i ka sanu garamu kelen piri ɲininka parce que an bɛ sefa ma dumuni sefa dumuni jamana de kan yan o de kama an tɛ se ka piri fɔ a la ɔ o tuma na sanu garamu kelen bɛ bɛn joli ma aw bɛ sigida min na wari min b'aw bolo ye ɔ n'i y'o dɔn o sigiyɔrɔma bi seegin n'o nafolojɛ sɔrɔl'i bolo walima valɛri b'i bolo i ka bitigi kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ i ka fɛn sera jaga bɔli ma i ka wari sera jaga bɔli ma fila a sabanan a kana taa kɛ ko hakɛ dɔ gulonni b'i ka wari la wala i ka wari ye san kelen sɔrɔ a ye sanu garamu bi seegin fana valɛri sɔrɔ mɛ yanni san ka yɛlɛma eh, degun dɔw bɛna da e ka wari kan i n'a fɔ i bɛ luwanse la ni luwanse wari bɔra la walima eh, kuma dɔ la i muso banana o fana bɔra la e yɛrɛ banana o bɔra la juru dɔ b'i la n'o juru sarala wari bɛ daɲaga n'o kɛra dɔrɔn wari ma se jaga ma fo olu bɛɛ bɔlen kɔfɛ a la toujours wari tɔ min tora i bolo sanu garamu bi seegin ka yɛlɛ sanfɛ o valeur bɛ sɔrɔ i bolo n'o kɛra an b'a fɔ ko jaka b'i ka nafolo la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya d'an ma an balima wɛrɛ ka ɲininkali bɛ tugu nin na o fana ye jaga bɔli kibaruya ye mɛ ale ta ye mun ye ɛɛ misiri ni misiri bɛ ka jɔ aw ka sigida la a bɛnna n'e ka jaga bɔ waati ye yala e ka jaga dɔ i bɛ se k'o ta k'o di misiri mɔgɔw ma wa yɔrɔ an ye nin fana jaabi dɛ an ko a ti bɛn e ka jaga ta k'a di misirijɔlaw ma dɛ nka hali dɔnnikɛla min y'a daga dɔɔni ka don fisabililayi kɔnɔ o ye kɔndisɔn de fɔ a la fa ka taa sɔrɔ aw ka sigida la fantan tɛ yen dɛsɛbaatɔ tɛ yen jurumantigi tɛ yen jɔn ma se ma k'a b'a k'a ka kanhɔrɔnyali wari ɲini o foyi foyi tɛ yen kuma min k'a bɛ sɔrɔ ka don fisabililayi la o ye dɔnni dunke dɔɔni ye n'o tɛ dɔnni dunke fan caman bɛ mun kan jaka tɛ don misirijɔ la an y'o fɔ dɛ hali waritigi ninnu an y'o fɔ o kutubaw kɛra an bolo aw kana aw ka jakaw ta k'a b'a don misiri la misiri bɛ jɔ ka sɔrɔ e ka jaka tɛ i ka kan ka wari wɛrɛ de ta i ka nafolo la k'o di misiri jɔbaw ma mɛ i ka jaga tɛ paseke e ka jaga o bɛna mako wɛrɛ de ɲɛ sigidalamaw ye i n'a fɔ kɔngɔ bɛ mɔgɔw la bana bɛ mɔgɔw la maa dɔw bɛ olu ma loje e ka wari de kan ka kɛ sababu ye k'olu ta furakɛ mɛ e man kan tɛ k'olu jɛ ka kɔngɔtɔ jɛ dumuni na ka t'o don misirijɔ la ka banabaatɔ jɛ fura sɔngɔ la ka t'o don misirijɔ la e man kan tɛ k'o kɛ o misiri i b'o jɔ ni wari wɛrɛ ye mun tɔgɔ tɛ ko jaka mɛ i ka jaka o di fantanw ma alahu taala y'o de f'an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ dɛ jaka kan ka di mɔgɔ mun ma mɔgɔ seegin ɔ ala y'o f'an ɲɛna suratu tawba ye k'o kɔnɔna lajɛ bayi a ko innama sadakatu lilfukara walmasakin ko sarakati jaga nin bɛ di fantanw ma ani misikinɛ an y'a yira la n ko dɔnnikɛlaw ka fɔnkɔɲɔgɔnya fitinin bɛ fantan ani misikinɛ u ni ɲɔgɔn cɛ degere la dɔw y'a yira k'a ko fantan ayiwa eh, a ka balo b'a bolo a bɛ si so kɔnɔ mɛ a ka balo kɔfɛ ko fɛn wɛrɛ tɛ yen wala fɛn wɛrɛ t'a bolo k'a bɛ f'o de ma ko fantan bɔn misikinɛ a t'ale ko a t'a ɲɛ yɛrɛ hali a ka balo n'a ka fɛnw k'a tɛ yen ɔ dɔ ni dɔ bɛ dɔ in kɔrɔ kɛ nin ye ka nin fana kɔrɔ kɛ nin a takidimu wa taxir mɛ a bɛɛ ye dɛsɛbaatɔ a bɛɛ ye fantan ye walamilina alayha mɔgɔ minnu bɛ bila baara kɛli la i n'a fɔ kunun ɛɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ tun bɛ mɔgɔw ci k'u ka taa jakaw minɛ ɔ e fana b'i ka baara bilali min kɛ n'i ye kɔmɛrisi i bɛ kɔmɛrisi to yen n'i bololabaarakɛla i b'o to yen ka taga jaka minɛ ɔ i fana y'i ka waati bilali min kɛ ko dɔ kan ka d'e ma walmualafati qulubuhum ani maa min bɛ yen a dusukun bɛ fɛ ka silamɛya minɛ mɛ a m'a minɛ ɔ hali o yɔrɔ min filɛ nin ye an karamɔgɔ caman y'a yira k'o kun ye kunun ye bi kɔni ko seba de bɛ kafiri ninnu yɛrɛ fana ye an kana jaga di kafiri fantan ma ka silamɛ to yen dɛ mhm, ko ka nin bɔ a la a ye nin bɔ a la ko nin t'a la tuguni wafirikabi mɔgɔ min nana si ma k'a fɔ ale bɛ jɔnya la matigiw ko k'u bɛn'a kanhɔrɔnya mɛ wari t'a bolo k'a yɛrɛ kanhɔrɔnya jaga bɛ se ka d'o ma walgarimina ani jurumantigi maa dɔ tun ye kɔmɛrisan ye mɛ a binna juru yɛlɛyɛlɛla a la walima commerçant yɛrɛ tɛ dɔrɔn juru cayara a tigilamaa kanna dɔrɔn n'o bɛnna n'i ka jagabɔ ye n'a tigi y'a sara i la i bɛ se ka jaga dɔ d'a ma walasa k'a yɛrɛ dɛmɛ a kanna juru sarali la wa fi sabili la ani ala ka sira i n'a fɔ jihadu dɔw y'a ko ye jihadu siraw dɔw y'a yira ka an bɛ kuma min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye misiri ni fɛnw ye k'o bɛ don a kɔnɔ mɛ karamɔgɔ caman y'a yira k'o t'a la dɛ an karamɔgɔba yɛrɛ muhamadu bun sɔlih usemin a ko mɔgɔw bɛ to k'o fatuwa di ko mɛ k'ale kɔni m'o faamu fisabilila ko fɛn min bɛ se ka don a kɔnɔ k'o bɛ se ka kɛ jihadu ye mɛ misiri jɔli kɔni k'an kana misiri jɔ wari bɔ an ka jaga la ka dɛsɛbaatɔw ni fantanw ko k'olu to yen k'o y'u ka hakɛw de ye ɔ an k'an hakili to nin yɔrɔ la wa bini sabili ani taamaden maa min bɔra yɔrɔ dɔ la a kan ka taa yɔrɔ dɔ la mɛ a ka sirafana banna

eh, wa garimina wɔɔrɔ wa fi sabili la wolonwula wa bini sabili ni segin nin de ye masɔrifu zakat ko jaga kan ka taa yɔrɔ min an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya d'an ma an balima karamɔgɔ dɔ y'a yira k'a fɔ olu ye madarasa karamɔgɔw ye u bɛ denmisɛnninw kalan fil fusul ibtidaiya n'o ye premier sikiliw ye ɔ mɛ kuma dɔ la olu yɛrɛ ka manhajuw i bɛ taa hadisa dɔ sɔrɔ a kɔnɔ hadisa nin tɛ hadisa kɛnɛman ye ɔ olu bɛ denmisɛnninw kalan o hadisa min na k'a sɔrɔ hadisa man kɛnɛ yala k'u bɛ baasi sɔrɔ wa aa baasi b'a la dɛ karamɔgɔkɛ denmisɛnninw t'a dɔn nin ye sɔhihu ye nin ye dɔyifu ye aw de b'o dɔn denmisɛnninw t'o dɔn dɛ wala défaut bɛ mɔgɔw la koyi i bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn bi k'a ma tɛmɛ nin sira fɛ a man ca dɛ karamɔgɔba ninnu a bɛɛ tɛmɛna nin sira fɛ kilasiw kɔnɔna la kuma tɛ kitabu dɔ tun bɛ yen kunun ko nafayisul ibar kitabu nin ye tɔgɔ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a tun bɛ kalan kilasi fitininw kɔnɔ ɔ hadisa dɔw yera a kɔnɔ hadisa yɛrɛ tɛ yɛrɛ kuma tɛ ka kɛ dɔyifu ye o hadisaw yera a kɔnɔna la i n'a fɔ hubul watɔni minal iman ka ko hadisun sharif ko ka jamana kanu ko limaniya dɔ don ko ala kira ko ten a yera k'a fɔ ko tabiyina dɔ de ka kuma don n'o tɛ ala kira yɛrɛ ka kuma tɛ sallallahu alaihi wasallam ɔ hadisa wɛrɛ fana bɛ yen ko utulubul ilma minal mahadi ila lahadi a ye dɔnni ɲini ka bɔ bamunan na ka taa kaburuden kɔnɔ ɔ hadisa sɛgɛsɛgɛbaw y'o fana bila tɛmɛ kɔnɔ k'o sɛgɛsɛgɛ ɔ ko fiɲɛ b'o fana na ɔ hadisa wɛrɛ bɛ utulubul ilma walaw fi sin a ye dɔnni ɲini hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ sin bon olu tɛ hadisaw ye walima hadisa nasira a ma kɛnɛya mɛ mɔgɔw b'a kalan e bɛ bɔ a kalama wagati min na ko hadisa man kɛnɛ bon kuma dɔ la o y'a sɔrɔ a donna e yɛrɛ la i kɛra kutubakɛla i kɛra wajulukɛlaba ye bon n'i ka recherche ma tila ka bonya hadisa ko la dɔrɔn a bɛ ɲagami i la a kɛlen bɛ i n'a fɔ kuranɛ durusila kabini a bɛ kuranɛ kalan wagati min n'a ye kuranɛ durusi ni erreur a ye kuranɛ durusi ni defo ye bɔn hali a kɛlen alimami ye a bɛ seli ni o erɛri de n'a ko a b'a bɔ a la cogo cogo o y'a sɔrɔ a nɛn degera o fɔ cogo de la bɔn paseke a y'a daminɛ kabini denmisɛnninya de la fɛn nin ka jugu kuwa dɔnnikɛlaw kɔni bɛnna a kan n'a dɔnna ko nin hadisa dɔyifu ye a tɛ bɛn abada hadisa ka danbe ka taa ala kira la tuguni o tuma karamɔgɔw ka nin faamu khasatan minnu bɛ eh, denmisɛnninw kalan kilasiw kɔnɔ eh, hadisa fɛn fɛn bɛ yen k'a ma kɛnɛya ka bɔ ala kira yɔrɔ la a y'o bɔ hadisa kitabuw kɔnɔ hali ni kitabu b'i bolo n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ko nin hadisa man kɛnɛ i kan'a kalan denmisɛnninw kunna parce que a yera hadisa fɛn fɛn man kɛnɛ ko baara kana kɛ n'a ye bɔn fo dɔw ye nɔgɔya k'a la an karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye saritu damadɔ da a la i n'a fɔ muhamadu bin salih usayimin a ye saritu dɔ di ko hadisa dɔ bɛ yen a man kɛnɛ mɛ a nana fi fadɔil al amal baara dɔ bɛ yen o ye fusamantiya baara ye ka mɔgɔ su ka bila baara ɲuman na bɔn hadisa nana o sira kan k'o tuma na saritu saba bɛ yen o bɛ ɲini hadisa la fɔlɔ a saritu fɔlɔ a kana taa kɛ hadisa nin ka dɔyifuya diɲɛ bɛɛ b'a dɔn n'a fɔra dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn ko nin hadisa dɔyifu ye hali n'o hadisa nana fi babi fadɔil amal kan kana baara kɛ n'o hadisa ye o kɔrɔ o ka shartu fɔlɔ a ka dɔyifuya kana juguya a shartu filanan o ye fɛn min ye o kɔrɔ lasili ka ye hadisa nin na wala lasili ka ye a la o kɔrɔ i n'a fɔ misali la jama seli hadisa dɔ nana jama seli la mɛ hadisa nin na cogo a ma kɛnɛya mɛ a ye jama seli fɔ k'a fusamantiya bonya ka se nivo dɔ la a bɛ mɔgɔw su ka bila jama seli la bɔn jama seli nin hali ni nin hadisa ma kɛnɛya bɔn bɛɛ dun b'a dɔn kira kumana jama seli kan cogo min bɔn b'a yira ko lasili b'a la hali n'o y'a sɔrɔ ale nana n'a ye sira min fɛ sira kɛnɛman tɛ mɛ lasili yera a la a sabanan hadisa nin kana danbe ka taa ala kira ma sallallahu alaihi wasallam

misali la i n'a fɔ hadisa dɔ bɛ bun maja kɔnɔ n'i ko sisan nɔ la sɔlata li jaril masjid illa fil masjid ko seli tɛ misiri sigiɲɔgɔn ye a ka seli ayiwa so kɔnɔ a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a ka seli ye f'a ka seli misiri la n'o tɛ k'a ka seli ma minɛ bɔn an b'a dɔn ni mɔgɔ kelen selila i ka seli ka ɲi mɛ mɔgɔ min taara jama seli la o de bɛ baraji min sɔrɔ e t'o ɲɔgɔnna sɔrɔ dɔw ye hadisa nin fɔ fɔ cogo la ko seli ɲuman wala i n'a fɔ a bɛ hadisa dɔ la ko seliji tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ma bisimilahi fɔ bɔn seliji ɲuman de ko don i ka seli baraji ka dafa ani i ka seliji baraji ka dafa ko kuma nin bɛ na o de kɔntɛkisi kɔnɔna la ɔ ne yɛrɛ kɔni bɛ mun ɲini karamɔgɔw fɛ hali n'o y'a sɔrɔ hadisa dɔyifu sɛbɛnnen bɛ kitabu ninnu kɔnɔ n'aw sera a ma n'aw sera ka pan a kunna kan'a kalan mɛ ni hakili hakili jigi kumaw don ani ka dusu don denmisɛnninw na koɲɛw la a bɛ se k'a fɔ u ye i n'a fɔ den bɛɛ ka kɛ faso kanuna ye n'i ko hubul watan minal iman mɛ i ma danbe ka taa ala kira la mɛ denmisɛnnin ye nafa sɔrɔ a la parce que bɛɛ ka k'i ka jamana fɛ hɛrɛ don basi t'olu kumaw la tiɲɛ na karamɔgɔ kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin yɔrɔ kɔnɔna kosɛbɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka faamuya d'an ma an balimamuso ko ko juru de karila ale kan na kosɛbɛ f'ale yɛrɛ kun bɛ yɔrɔ min na ale y'o bila k'ale yɛlɛmara yɔrɔ wɛrɛ la ɔ k'an bɛ se ka ladilikan jumɛn d'a ma wa fɔlɔ kɔni ye mun ye ne bɛ mun fɔ jurumantigi bɛɛ lajɛlen ye ni juru bonyan'i na kana boli wala an b'a dɔn i ka jurumantigi dɔw bɛ yen u tɛ ko faamu mɛ kana boli parce que n'i bolila dɔrɔn i ye kunko wɛrɛ de ta ka fara i yɛrɛ kan ni juru cayara i kan na hali kana misiri bila o ye ne ka faamuya ye dɛ i kɔni bɛ maloya jurumantigi b'i sɛgɛn mɛ i yɛrɛ yira a la quoi a k'a dɔn i tɛ namaratɔ ye a k'a dɔn i tɛ kalabanci ye n'i tora ka boli dɔrɔn dɔw b'i bila namaratɔya de minɛn kɔnɔna la ni juru cayara i la i jigi da ala kan fɔlɔ i yɛrɛ ka ala deli su kɔnɔ i ka ala deli tile kɔnɔ juru mana caya mɔgɔ la cogo cogo a bila i kun na ko ala b'i ka juru sara ala ala ka ciden delila ka cɛ dɔ sigilen sɔrɔ misiri kɔnɔ a bɛ hami na wagati bɛɛ ko ala ka ciden juru de cayara n kan na kojugu ala kira ye duwawu dɔ fɔ a ye k'a k'o duwawu lakali o duwawu ɲɔgɔnna nana an ba ayisɛtu fana ka ladilikanw na n'o de ye allahuma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak

ani juru bɛ karili min kɛ mɔgɔ kan na ala i k'an kisi ka bɔ o ma wa galabati rijal ani jugu walima cɛw kɔni fɔra yan mɛ jugu jugu ka cunkanni ala i k'an kisi ka bɔ o fana ma o tuma an balimamuso an bɛ mun kɔni fɛ i bɛ nin dugawu ninnu fɔ i ka sufɛ nafilaw kɔnɔ ɔ n'i sera k'i yɛrɛ dɛmɛ ni sarakati bɔ ye an b'a dɔn a ma nɔgɔn juru karila maa min kan na f'a y'a sigida bila n'i k'o ka sarakati bɔ bɔn i kana sarakati ninnu bɛɛ miiri ka taa misiw ni sagaw ni fɛnw ma ayi eh, i seko ye mun ye sarakati la dɔrɔn o bɔ n'o kɛra dɔrɔn i bɛ lafiya quoi wala i b'olu fana mun bɔ ala b'i dɛmɛ juru ninnu bɛ se ka sara cogo min na kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ fɛn fɛn mɔgɔw ka nafolo ta juru la i y'a dabɔ sarali de kama k'ala b'i dɛmɛ sarali la mɛ n'i m'a dabɔ sarali kɔni kama k'a bɛ tiɲɛ i bolo dɛ ɔ madame n'i ŋaniya kɔni ka ɲi a bila i kun na ala b'i dɛmɛ sarali la ala ka hakili ɲuman d'an ma an balimakɛ ko k'ale bɛ to k'a mɛn ko ala ka nabi ɲuman dɔ tun bɛ yen k'o tun bɛ tiɲɛda kɛ ko yala n'o sɔrɔ kuma bɛ cogo min na to i b'a mɛn cogo min an fana b'a mɛn ten mɛ an tɛ dalu foyi dɔn a la i b'a dɔn o bɛ fɛn nin danbe ka taa sayidina idirisi de ma alayhi salam ko idirisi tun bɛ tiɲɛda kɛ karamɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ baara nin jɛ tiɲɛdalaw bolo ko foyi tɛ tiɲɛda la ko ni tiɲɛdala kɔni tɛ jeli kɔni bɔ kaba i tɛ bagan faga o kɔrɔ de ye k'i b'a ka filankafoya kɛ mɛ n'o kɔni tɛ ko ka tiɲɛ dama da cɛncɛn na walima buguri ye ko foyi t'a la bɔn an kɔni b'a fɔ karamɔgɔ ye yanni maa ka kuma i bɛ ko sɛgɛsɛgɛ de a filanan i bɛ siran ala ɲɛ a sabanan i b'a bila i kun na n bɛ ka fɛn fɛn bɔ n da kɔnɔ diɲɛ na yan kiyama ala bɛna taa n ɲininka a bɛɛ la ɔ ni karamɔgɔ tora ka miiri nin na an bɛ fɛn fɛn fɔ an b'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ an tɛ kuma an kun fɛ hadisa dɔ de bɛ a bɛ se ka kɛ o de faamu ɲagaminen don mɔgɔw ma kosɛbɛ ala kira ka kuma dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko kana nabiyun min al anbiya yakhuttu ko nabi ɲuman dɔ kun bɛ yen ka bɔ nabi ɲumanw na k'a kun bɛ cicili kɛ wala k'a kun bɛ tɛrɛn ci ci faman wafaqa khattahu fadhak ko ni maa min ka tɛrɛn ci ni o nabi ɲuman ta bɛnna k'o tuma na k'o don bɔn hali n'o tɛrɛn ci n'an t'o cogo dɔn sanko k'a ci bɔn nabi ɲuman dɔ kun don kira ko ten de nabi o ye nabi ɲuman jumɛn fɔ ala kira m'a tɔgɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam yakhutu k'a kun bɛ tɛrɛn ci bɔn a kun bɛ tɛrɛn min ci tɛrɛn ci cogo jumɛn kun don o fana ma fɔ an ye faman wafaka khattahu fadhak ni maa min ka tɛrɛn ci n'o nabi ɲuman ta bɛnna k'o don bɔn e ma fɛn min ye i m'a ka tɛrɛn ci cogo ye e bɛna tɛrɛn jumɛn ci kun fɛ k'o n'o nabi ɲuman ta bɛ bɛn bɔn dɔnnikɛlaw yɛrɛ ye hadisa nin bila minɛn min kɔnɔ o ye zajar k'an k'an yɔrɔ majanya ka bɔ a la k'ala kira y'a dabɔ de kama pasike k'i sigi k'i bɛ tiɲɛ ci walima i bɛ buguri dɔ da ko ko dogolen dɔnni de don wala ni garijigɛ ɲini tɛ faamaya ɲini dɔ don walima taamasira don mɔgɔw taara s'i ma k'i k'a lajɛ filɛli kalite dɔ de don bɔn e k'i sigi k'i b'o lajɛ mɔgɔw ye a kɛlen bɛ komi e donna ala ka dix-huit kɔnɔ o ye mun ye ko dogolen dɔnni maa si tɛ ko dogolen dɔn ni ala taala tɛ bɔn i donni min kɛra o kɔnɔ fɔlɔ o b'i ka baara kɛ haramu ye a filanan i bɛ ka kuma min fɔ k'a danbe ka taa idirisi la i bɛ ka nkalon tigɛ ka d'a kan idirisi kun tɛ tiɲɛdala ye fiyewu a sabanan a fɔra ko ni mɔgɔ min ka sɛbɛnni i ka tɛrɛnci cogo o n'o nabi ɲuman ta bɛnna ko baasi t'a la bɔn e ma tɛrɛnci cogo min yɛrɛ y'i ɲɛ la e bɛ mun tɛrɛn de ci tuguni k'o n'o tigi ta bɛ bɛn hadisa nin kɔrɔ de b'a la ko an ka yɔrɔ majanya ka bɔ baara nin na ko baara ɲuman tɛ o de don o tuma ka ko ka tiɲɛ da dɔ danbe ka taa ala ka nabi ɲuman dɔ la o kuma tɛ sɔaba ye dɛ aha o kana kunkolo ɲagami dɛ mɔgɔ fɛn fɛn b'i sigi tiɲɛ da kama a tigi sigilen don ko dogolen dɔnni de kama maa si dun tɛ ko dogolen dɔn a fɔba ani k'a danbe ka taa yɛrɛ la a b'a ka dɔ de ta alaya la e kana s'u ma fiyewu n'o tɛ a fɔli min kɛra kana taa filɛlikɛla fɛ yen i ye ala sɔsɔ i ye ala ka ciden fana sɔsɔ sallallahu alaihi wasallam ala ka faamuya d'an ma k'an bɛn sɔaba ma an balimakɛ ko k'ale ye kuma dɔ mɛn wajulukɛlaw da wajulukɛla kelen yɛrɛ tɛ dɛ k'a ye kuma dɔ mɛn u da k'ale mana miiri kuma na kuma kuma ale fari bɛ faga a kan o kuma ye fɛn jumɛn ye ko banisiralakaw delila ka ala ka nabi ɲuman kɛmɛ saba faga sɔgɔmada kelen ala ka nabi ɲuman kɛmɛ saba ko banisiralakaw delila k'o faga sɔgɔmada kelen o fagali fɛnɛ ma banisiralakaw bali u ka sugujɔ la u y'o faga sɔgɔmada min fɛ o sɔgɔmada kelen k'u tilara ka t'u ka sugujɔ fɛnɛ na ɔhɔ ko ala ka nabi ɲuman ninnu n'o y'a sɔrɔ k'o kuma bɛ cogo min ayiwa minnu ye nin kuma fɔ ne bolo i b'u ɲininka u ye kuma nin bɔ min wala u ye nin dalilu bɔ yɔrɔ jumɛn u y'a mɛn jɔn da a sɛbɛnnen bɛ min wala kuma bɛ ta ten de ko ala ka nabi ɲuman min n'o fagali ko kuma fɔra o ye nabi ɲuman fila dɔrɔn de ye banisiralakaw ye ala ka nabi ɲuman min fa nabi ɲuman fila dɔrɔn mun kibaru sera an ma n'o dalilu b'an bolo o ye zakariyaw n'a denkɛ ye zakariyaw olu de y'o fa a denkɛ fana yahaya cɛkɔrɔba yɛrɛ ma den sɔrɔ joona suratu mariyama yɛrɛ daminɛ bɛ na ni mɔgɔ min ka lahala ani suratu ali imuran a ka lahala b'olu kɔnɔna na a ma den sɔrɔ joona den min fana sɔrɔla o y'o fana faga olu de ye zakariyaw faga o kɔfɛ olu de fana tilara ka yahaya fana faga mun dalilu b'an bolo o de ye nin ye u kun donna isa fana nɔfɛ misiri kɔnɔ k'u bɛ isa faga ala kɔni isa kɔni kisi ka misiri sanfɛla kɔrɔta isa ka bɔ wala isa ɲɛda foto dira mun ma u y'o de minɛ k'o panti n'o de bɛ yen k'o genge u bolo k'a fɔ k'o de ye isa ye o tɛ isa ye dɛ isa yɛlɛla sanfɛ de isa ma faga dɛ ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ k'u m'a faga wama kataluhu wama sɔlabu u m'a faga u m'a panti bɔn nabi ɲuman min kɔni fagara u bolo o ye nin de ye zakariyaw ani yahya mɛ k'a fɔ ko nabi ɲuman kɛmɛ saba k'u y'o faga sɔgɔmada kelen o fana cayara sa dɛ nabi ɲuman kɛmɛ saba yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ wagati jumɛn nabi ɲuman minnu bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye nabi ɲuman fila filaw ye i bɛ t'a sɔrɔ dɔ ka waati ni dɔ ka waati bɛ bɛn i n'a fɔ musa ni harun i n'a fɔ ibrahim ani lut olu ka waatiw bɛnna i n'a fɔ isa ani yahya olu ka waatiw bɛnna ɔ i n'a fɔ seyidina yusufu n'a balima ninnu olu ka waatiw olu ɲɔgɔnnaw mɛ mɔgɔ kɛmɛ saba aa ɛsike nin kuma ninnu fɔba b'u miiri kuma la yann'a k'a fɔ maa kɛmɛ saba nabi ɲuman na olu bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ don kelen o waati fɛnɛ na banisiralakaw k'olu bɛɛ lada k'o fa i ko saga aa karamɔgɔw ka to ka kuma sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ n'o tɛ an bɛ fa wuli lamɛnlikɛlaw la dɛ kuma tɛ kunun an tun bɛ kuma dɔw fɔ an ka cɛkɔrɔbaw t'a dɔn o bɛ recherche kɛ cogo min nka bi denmisɛnnin ninnu ni nɛti ko kuma nin ani nɛti ko tile nin i b'a bɔ i da dɔrɔn u bɛ taga u bɛ taga google kɔnɔ ka taga recherche bɔn n'a ma taa kɛ tiɲɛ ye e n'i ka dɔnni n'i ka karamɔgɔya i ka kalanden bɛ tigɛ i la walima i ka lamɛnlikɛla bɛna tigɛ i la o tuma yanni i ka kuma fɛn fɛn bɔ i da kɔnɔ a bila i kɔnɔ k'a fɔ kuma mana bɔ dɔrɔn fiɲɛ de don a taalen o ye e tɛ se k'a lasegin tuguni bɔn ni e ye fili di maaw ma o taara sa fo yanni diɲɛ wuli cɛ u tɛna se ka segin ɔ kuma o kuma bɛ yen n'i b'o fɔ a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ o de kama n'o kɛra i tɛna don fili kɔnɔ nin kuma nin kala turu yɔrɔ si t'a la an bolo ala ka faamuya d'an ma an balimakɛ y'a yira k'a fɔ ale terikɛ k'o fana kɔrɔkɛ a terikɛ kɔrɔkɛ k'o de ye den sɔrɔ ni muso dɔ ye jɛnɛya sira fɛ jɛnɛya sira fɛ k'o ye den sɔrɔ ni muso dɔ ye jɛnɛya la o kɔfɛ denni yɛrɛ tilara ka taa yɛlɛma kɔrɔkɛ fɛ yen ka sɔrɔ furusiri yɛrɛ ma kɛ ɔ den filanan fana tilara ka y'o fana kɔnɔ tuguni ɔ u tor'o cogo la u bɛ ɲɔgɔn kan furusiri ma kɛ denni somɔgɔw ma furusiri olu yɛrɛ fana somɔgɔw ma furusiri u tora ɲɔgɔn kan yen ten ɔ saya de nana se kɔrɔkɛ ma sisan ka denni to du kɔnɔ yen ka sɔrɔ furu kun t'a ni kɔrɔkɛ cɛ ɔ o denni min bɛ yen ni den fila b'o bolo ɔ jɛnɛya de y'a se du kɔnɔ yen mɛ furu m'a se yen ɔ kɔrɔkɛ fatolen de sisan ko ba de bɛ k'a ɲini dɔgɔkɛ fɛ ko f'o de ka muso nin lasegin ba de y'a ɲini dɔgɔkɛ fɛ ko f'o ka muso lasegin ɔ dɔgɔkɛ kɔni ko k'ale ni yɛrɛ de tɛ muso nin fɛ fiyewu a t'a fɛ mɛ ba de ma sɔn ko fo ni dɔgɔkɛ de tɛ muso nin ta n'a m'a ta dɔrɔn k'a b'a danga yala ale k'i ban ka muso nin ta a bɛ danga sɔrɔ wa ayi hali n'o y'a sɔrɔ furu de tun ye muso nin na na du kɔnɔ ni e ma muso nin ta i tɛ danga sɔrɔ an bɛ to ka mun fɔ mansaw ye fɛn dɔ bɛ yen o y'u ka hakɛ ye mɛ fɛn dɔ bɛ yen o t'u ka hakɛ ye dɛ ka den karaba f'a ka furu i ɲɛna cɛ ma o tɛ masa ka hakɛ ye den kan dɛ ka tila ka den karaba k'a tɛ nin muso furu o tɛ masa ka hakɛ ye den kan dɛ voilà fo n'o y'a sɔrɔ den bɛna muso min furu o tɛ muso jogo ɲumantigi ye diinɛ t'a bolo i kɔni bɛ se ka kɛlɛ kɛ n'o ye mɛ jagoya i n'a fɔ an filɛ condition min na sisan denni nana du kɔnɔ cogo min a ɲuguntɔnama de don a nana jɛnɛya sira de fɛ ɔ mɛ e k'o jagoya denkɛ kan ko f'o de k'o ta ni denkɛ ma sɔn k'o ta a ma baasi kɛ koyi voilà parce que furu ye kanu de ye quoi furu ye kanu de ye ala ko ten k'a ye kanu ni hinɛ de don an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye fɛn kanu de hinɛ bɛ na ɔ mɛ ni cɛ yɛrɛ y'a yira k'a tɛ muso fɛ kabini furu ma kɛ fɔlɔ ni aw nan'o karaba k'o jagoya k'o don o la furu tɛ don kelen ko ye koyi a y'a fɔ musokɔrɔbaw ye dɛ ani cɛkɔrɔbaw kɔni furu tɛ don kelen ko ye dɛ n'i ye denkɛ karaba sa n'a nana maloya i ma walima a siranna i ɲɛ a ye muso nin ta don kelen don fila n'u nana bila ɲɔgɔn na walima a ye muso nin ta mɛ dilan yɛrɛ tɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que a ɲugunnen don a la fɔlɔ dilan tɛ yen furu jumɛn bɛ kɛ ko dilan t'o furu kɔnɔ ɔ mɛ dilan tɛ yen kamalen kɛlen bɛ ka muso jɛ dilan na parce que a nin t'a fɛ musokɔrɔba tɛ se k'o kunko ta dɛ a tɛ se k'o kunko ta o tuma an kɔni bɛ mun kɔni fɔ denkɛ ye ale sirannen bɛ mun ɲɛ furu nin tɛ wajibi ye hali n'o y'a sɔrɔ furu de tun ye muso nin na sa u ka du kɔnɔ cɛ fatulen aw ka segin ɲɔgɔn ma wajibi tɛ ɔ kuma tɛ u nana du kɔnɔ ni sira min ye maw bɛ ɲugun a sira sugu la e k'i ban k'o ta i ma baasi kɛ kelen a filanan ɛɛ n'o y'a sɔrɔ denni nana na cogo min na o de y'i degun ɔ yala a bɛ se ka ɲɛnabɔ tuguni sira wɛrɛ fɛ walasa i k'a ta wa o bɛ se ka kɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ a ka di i ye furu la komi e da ma s'o ma n tɛmɛtɔ de bɛ fɛ k'o yɔrɔ kɔri o bɛ se ka kɛ ka d'a kan muso minnu haramuyalen b'i kan k'i ka furu nin t'a la fo n'o y'a sɔrɔ a nana na cogo min na n kan t'o ma dɛ mɛ hali nalen nin kɔfɛ denni nin ye jɛnɛyakɛla de ye n'o y'a sɔrɔ o dalilu b'i bolo ɔ i kɔni bɛ se ka bala o kama mɛ a kɔni nana i yɛrɛ di kɔrɔkɛ ma cogo min furu masiri kɔrɔkɛ fatulen e k'a fɔ i b'i ta kɛ furu ye e ma baasi kɛ o kɔrɔkɛ n'a ye mun kɛ o kunko de bɛ kɔrɔkɛ da la ni e de ko sa e b'o yɛlɛma k'o kɛ furu ye a ka to i kunna e ma baasi foyi kɛ o y'a ye n tɛmɛtɔ don o f'i ye mɛ fana ma fɔ i k'a ta dɛ tali nin bɛ e yɛrɛ de bolo ɔ n'i yɛrɛ y'a dɔn i dusukun ti denni fɛ i tɛ fɛ k'a k'i muso ye mɔgɔw ci ba ma ka taa musokɔrɔba lafaamu hali n'o y'a sɔrɔ denni kun sera an ka du kɔnɔ ni furu ye ne nin tɛ nin muso sugu nin fɛ ɔ kuma tɛ an nana na cogo min na a musokɔrɔba ka sabali a ka sabali ne t'a fɛ o tuma n b'o kangari da baw ye k'o da faw ye aw bɛ kɛlɛ dɔ kɛ kuma dɔ la aw ka kɛlɛ tɛ dɛ k'a fɔ k'i denkɛ ka muso dɔ furusa k'a sɔrɔ furusa kun tɛ a ye sabali aw ka kɛlɛ tɛ ka muso dɔ propose denkɛ ye f'a ka nin de ta o ye ɲɛna muso ye n'a m'o ta i b'a danga an b'a fɔ musokɔrɔba ye o t'aw ka kɛlɛ ye dɛ ɔhɔ n'u yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ e kɔni b'u jateminɛ de ni jogo dɔ bɛ yen mun jogo man ɲi du kɔnɔna la i kɔni bɛ to k'u sauvegarder o la mɛ e yɛrɛ k'i ka veto de sigi du kɔnɔ fo nin de ka kɛ ni nin ma kɛ a bɛ kɛ tan an b'a fɔ baw ni faw ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o yɔrɔ minnu filɛ nin a den caman bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka sababu kɛ mansaw ka presɔn ye furu waati ko k'o yɔrɔ faamu k'o tɛ wajibi ye mansa fan fɛ ka ɲɛsin den ma ala k'an bɛn sawaba ma an balimamuso ko k'olu lajarabilen bɛ n'u ba de ye kosɛbɛ olu ba kɔni kɛra jurutala de ye a kun tɛ tan dɛ ko nin nana bin a kan de a bɛ juru de ta u jɔlen don ni musokɔrɔba nin ka fɛn bɛɛ ye mɛ o ma bali a bɛ juru ta a bɛ juru ta bɛɛ de fɛ cɛ muso denmisɛnnin makɔrɔba olu de bɛ bɔ juru ninnu kalama olu bɛ juruw sara ale yɛrɛ ye hakɛ dɔ fɔ juru ni ale yɛrɛ ye mun sara a fana balimaw fana ye caman sara a la ɔ mɛ musokɔrɔba kun ti tan a nana kɛ tan ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ ale ye ko a k'a ɲɛɲinina de ye ko baara de don k'ale ka taa furakɛ ale fana bɛ fɛ ka desisɔn de ta sa ko ka na ni musokɔrɔba ye mali la yan ko ka n'a furakɛ ɔ yan n'ale kana mago bɛ karamɔgɔkɛ ka hakilina la yala kan ka n'a furakɛ wa awa bana bɛɛ bɛ furakɛ o fa iza maridtu fa huwa yashfini eh, ibrahima ko ten ko n'ale banana ala de b'ale ale kɛnɛya ala b'ale kɛnɛya mɛ sababu de bɛ yen ale bɛ furakɛli kɛ ɔ ni bana don a bɛ furakɛ kɛ ti baasi ye o ɔ mɛ a b'a lajɛ fɔlɔ ni bana de don parce que an ka farafinna sosete nin ko o ko ye adamaden dabali ban k'an kamanagwan an b'a bɛɛ kɛ ɲɛɲinini ye an b'a bɛɛ kɛ dabali ye a dɔw bɛ yen ɲɛɲinini tɛ a dɔw bɛ dabali tɛ ɔ komi ne t'ale t'a dɔn n'a ta kɔni kɛra ɲɛɲinini ye k'o perevu b'aw bolo a kɛra dabali ye k'o perevu b'a bolo a y'a furakɛ kɛ a bɛ furakɛ dɛ ɔhɔ n hakili la e bɛ ka kuma k'i to faransi de o tuma na ni furakɛli yɔrɔ t'aw bolo faransi na n'a ye i ba de don a kɛlen bɛ komi farikololabana wɛrɛ e aw bɛ n'a ye jamana dɔ ka ye komi faransi alhamdulila an sɔnnen don u ye appareil b'u bolo mɛ an ka farafinna bana dɔ bɛ yen tubabuw t'o dɔn dɛ ayi u t'o dɔn u yɛrɛ sɔnnen don u ye k'a fɔ k'u t'o dɔn u tɛ se k'o fura i n'a fɔ hali pali yɛrɛ kɛ pali t'aw fɛ yen o wala parce que pali bɛ soso de nɔfɛ o t'aw fɛ yen u fana t'o dɔn an fana ka farafin dɔgɔtɔrɔw fɔrilen b'o la kosɛbɛ ka tɛmɛ u kan ɔ mɛ bana nin tɔgɔ tuguni eh, korona yɛrɛ o y'aw de ta ye o a y'a jagoya ladon an fɛ yan cogo o cogo korona yɛrɛ ko k'a tɛ yan fɛ Hmm, a bɛ ten dɛ korona ye aw de ta ye tubabu ninnu kɔni amerikɛnw ni erɔpu jamana de ta ye korona ye a degelen bɛ aw de la yen a n'aw de farikolo bɛ taga a ni anw ta tɛ taa yan ɔhɔ aw y'a jagoya ladon yan korona yɛrɛ ko k'a tɛ yan fɛ a y'a sinsin cogo o cogo a ko ko ayi ɔ o tuma na o furakɛli aw fana b'o dɔn ka tɛmɛ an kan mɛ pali kɔni an fana b'o dɔn ka tɛmɛ aw kan o tuma na bana min b'i ba la n'o y'a sɔrɔ a bɛ furakɛ yan de baasi t'a la na n'a ye hali n'o y'a sɔrɔ e t'a dɔn k'a bɛ furakɛ yan na n'a ye n'i nana n'a ye o tuma na i b'a yira yira furakɛlikɛlaw la yan mun kɔni ka gɛlɛn dɔrɔn o ye filankafoya sira de ka d'a kan ni nin suguw nana i kana to ka mɔgɔw ka kuma lamɛn dɛ n'i tora ka mɔgɔw ka kuma lamɛn dɔrɔn o b'i bolo ban kelen o b'i bila filankafoya la taa n'a ye karisa fɛ yen dɛ o bɛ kaburu kaburu wolonwula bɔgɔ kɛ k'a ko taa n'a ye yan fɛ a bɛ sugu samara kolon dɔ kɛ k'a wusu olu sira o to yen dɛ ɔhɔ n'i bɛ kɛ na fɛn ye yan maa minnu bɛ furakɛli kɛ ni sariya ye an ka yiri dɔnba ɲuman ɲumanw bɛ yan u bɛ u bɛ musokɔrɔba ko a la k'a lamin k'a wusu a la n'o y'a sɔrɔ bana don dɛ n m'a fɔ n ko k'a kɛ ten dɛ ni bana de don n k'o furakɛli kɛba ɲumanw bɛ yan ɔ yɔrɔw fɛnɛ b'an fɛ yan minnu bɛ kuranɛ kalan a kan aha ka kuranɛ kalan a kan n'o y'a sɔrɔ dabali de don olu furakɛli yɔrɔw caman kɔni bɛ anw fɛ yan ɔ mɛ à condition n'o y'a sɔrɔ bana don pour que e k'a dɔn ko bana don fo minnu ka baara ye furakɛli olu de k'a ye olu n'a ka kuma olu de bɛ sɔrɔ k'a dɔn ni bana don walima ni bana tɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba ye ala ka kɛnɛya di an n'a bɛɛ lajɛlen ma an balimamuso ko ala kɔni y'ale dɛmɛ ale kɛra hijabu donna ye pogotigi yɛrɛ don han k'ale kɛra hijabu donna ye mɛ ale ka hijabu nin kɛlɛbaa tɛ maa si ye fo n'a kɛra a yɛrɛ woloba ye ale woloba de b'a kɛlɛ ale woloba de b'ale sabote ale woloba de b'ale lagosi kuma bɛɛ n'a ka hijabu ye ale kɔni mana hijabu kɔni don hali n'ale bɛ jama cɛ la ale ba b'a sabote ale ba b'a lagosi k'ale kan ka mun kɛ i bɛ dugawu de k'i ba ye ala ye faamuya min di i ma ala k'o ɲɔgɔnna d'i ba ma wala i bɛ dugawu k'i ba ye ka d'a kan kanda ye ala ta de ye ala y'i kanda i kan ka ala fo kosɛbɛ o ye kandali min kɛra nin cogo la i ka hijabu nin faamu i jija cogo bɛɛ la i fana ka dugawu k'i ba ye i ba bɛ se k'a faamu cogo min na a filanan i ba bɛ lagosi min da i kan o kana kɛ sababu i ka hijabu bila dɛ wala parce que o de b'an fɛ farafinna n'o dun kɛra dɔrɔn a kɛlen bɛ komi i m'a ta ala kama mɔgɔw ka e saboti i ka diinɛ na o kan ka dɔ de fara i ka kurazi kan ala ko la mɛ e ba k'i lagosi walima i terimusow k'i lagosi e ye hijabu ko daminɛ cogo min i k'o bila o b'a yira k'a fɔ i m'a dabɔ ala kama dɛ wala hijabu ye ala ta de ye dɔnnikɛla bɛɛ bɛnn'a kan muso man kan tɛ ka bɔ fiyewu n'a farikolo fan bɛɛ lajɛlen datugulen tɛ hali kuma dɔw la muso minnu bɛ duba kɔnɔ wala i cɛ bɛ yen i cɛ dɔgɔnin bɛ yen i cɛ kɔrɔkɛw bɛ yen olu fana n'u muso dunanw b'aw ka du kɔnɔ muso b'i yɛrɛ datugu ka bɔ kɛnɛma cogo min hali n'i bɛ duba kɔnɔ i kan k'i datugu o datugu cogo de la ɔ n'i bɛ salon kɔnɔ waati min na sa i n'i cɛ dɔrɔn pe bɛ yen baasi t'a la i b'i ka hijabu bɔ i kan na o tuma na fini minnu bɛ yen n'o ye so kɔnɔ finiw ye i b'o don ka d'a kan i n'i cɛ dɔrɔn bɛ yen mɛ n'i bɛ taa hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ t'a sɔrɔ hali an ka luwanse du dɔw bɛ yen walicɛw bɛ bɛn u bɛ samburu dɔw ta mɛ u bɛ salon kelen de kɔnɔ o fana bɛ yen koyi wala salon kelen o salon kelen a bɛ jɛ o de la a b'o de paritaze

i nabi ɲuman a fɔ i furumusow ye k'a fɔ i denmusow ye k'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen musow ye ko alahu taala ko k'u ka finiba de meleke u fan bɛɛ lajɛlen na i m'a ye hali kira yɛrɛ ka ko tɛ ala ka ko de don k'o de ka fisa muso bɛ ladɔn ni mun ye k'a tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a tɛ degun sɔrɔ ala ye yafa masa ye alahu taala ye hinɛ masa ye alahu taala ye nin kuma fana nin ye suratul ahzabi ta ye suratul nuru yɛrɛ fana na o bɛ yen wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin ko k'a fɔ musow ye k'u k'u ɲɛ u ɲɛw surunya u kana ɲɛw filɛli u kan'o janya wa yahfazna furujahun u mana tafe bolo k'u k'olu kɔlɔsi wala yubdina zinatahunna illa ma zohara minha ayiwa masiri mun bɛ yen n'u y'o don k'u kan'o da kɛnɛ kan fiyewu fo mun yɛrɛ tɛ se ka datugu ɔ mun tɛ se ka datugu nin dɔnnikɛlaw ye kuma caman fɔ o la i yɛrɛ ye hijabu min don o kulɛri kɔni o tɛ se ka datugu tuguni dɛ n'i ka hijabu ye bilenman ye an b'a fɔ ko bilenman don ni finman an b'a fɔ ko finman mɛ i farikolo kɔni suturalen don mɛ hijabu kulɛriw bɛ kɛnɛ ma ko baasi t'o la wal yadribuna bi khumurihinna o tuma na u ka finibaw n'o y'u ka misɔrɔw ye k'u k'o jigin ala juyubihinna u disiw kan wala yubdina zinatahunna aw ka masiri ko maa wɛrɛ si man kan tɛ ka e e fari ye walima i ka buguli i ka siyɛni mɔgɔ si kan'a ye mɔgɔ damadɔ bɛ se k'i ye o de fɔtɔ filɛ illa li buulatihinna fo n'a kɛra i furucɛ yɛrɛ ye aw abaihinna walima i aw faw aw abai buulatihinna walima aw furucɛw faw aw abnaihinna walima aw yɛrɛ denw aw abnai buulatihinna i bɛ se ka furu cɛ dɔ ma i taara dencɛ dɔ sɔrɔ o bolo o fana ye zumaharamu ye fo ka diɲɛ wuli o tɛ se k'e furu tuguni aw ikhwanihinna ani i balimamusow i balimakɛw aw bani ikhwanihinna i balimakɛw olu fana dencɛw o tuma na olu fana bɛ se k'i ye aw bani akhawatihinna i balimamusow fana dencɛ olu ye zumaharamu ye olu bɛ se k'i ye aw nisaihinna i muso ɲɔgɔn n'o ye silamɛ muso ɲɔgɔn ye dɔnnikɛlaw b'a fɔ nin yɔrɔ la hali muso min tɛ silamɛ ye k'o fana man kan tɛ k'i ye mɛ i silamɛ muso ɲɔgɔn k'o bɛ se k'i ye aw ma malakat aimanuhunna i ka jɔnw a waati la jɔnko min kun bɛ yen n'o y'i ka jɔn cɛmanw ye o b'i ka mara kɔnɔ o fana bɛ se k'i ye ka sɔrɔ hijabu t'i la awi tabiina ghayri uli irba ani mina rijal ani cɛ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bana b'u la fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ko nege o t'u la fiyewu naloma tɛ ko daji bɛ suuru mɛ musoko fan o fan u mago t'o la diɲɛ wuli ɔ o cɛ sugu fɛnɛ hali n'i ma hijabu don ɲɛkɔrɔ ko basi t'o la awi tifili lazina lam yazharu ala awrati nisa ani denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen ko muso lawura yɛrɛ ye mun ye olu ti foyi don a la wala muso muso b'u ɲɛkɔrɔ muso t'u ɲɛkɔrɔ hakiliw ma dafa fɔlɔ ka s'o ma nin alahu taala ka kuma ye minnu kan ka i ye o de ye nin wala yadribuna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna musow man kan tɛ k'u senw kɛ ka dugu gosi gosi masiri min bɛ ayiwa hijabu kɔrɔ fo walicɛw k'o dɔn i taamatɔ la yɔrɔ muso caman bɛ yen bi o kɛlen na ka jɔlɔkɔdennin dɔ sɛnindennin dɔ donnen don a sen na u b'a dabɔ yɛrɛ de mɔgɔw k'a ye o fana lajɛli k'o ye haramu ye wa tuubu ilalahi jami'an k'an bɛɛ ka tuubi ka taa ala ma an bɛɛ ayuhal muminun aw muminun laalakum tuflihun n'o kɛra dɔrɔn k'aw bɛ kɛ ayiwa kisi jɔnw ye o tuma an balimamuso nin tɛ ne ka kuma ye nin ala yɛrɛ de ka kuma ye ala kira fana ka kuma tɛ sallallahu alaihi wasallam i ba ka bagabagali i ba ka lagosikan o kana to abada i ka hijabu bila i ka hijabu don i y'a dabɔ ala de kama wala i kunko y'i kunko de ye kiyama kɛnɛ kan n'i y'a fɔ ko ala hijabu kun ka di n ye dɛ mɛ ne ba de kama n ma se aa i jo t'o la dɛ i tɛ bila fiyewu o tuma na i ka hijabu don an balimamuso ni i ba sɛgɛnna a ka saboteli la a bɛ n'i to yen ɔ cɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ ka muso hijabutigiw de ɲini an mago bɛ muso la hijabu bɛ min na n b'a fɛ k'o de furu ɔ n'i bɛnna o cɛ ɲuman ma don o don e yɛrɛ ye diinɛma ye cɛ ye diinɛma ye i sigiyɔrɔ bɛna ɲa o tuma na i bɛna lafiya an bɛ min kɔni f'i ye maa ka pɛrɛnpɛrɛnni maa ka bagabagali maa ka nenni maa ka ɲɛmunu tigɛ maa ka da pɛrɛ bɔ o kana to abada ala ka nin fini nɔɔrɔma nin k'i k'o bila n'i y'a bila dɔrɔn a bɛ dajiya kun kɛrɛ la ka tɛmɛ cɛmancɛ kan ala k'an kisi ka bɔ o ma an balimakɛ ko ko ni juma jiginna k'ale bɛ to ka mɔgɔ dɔ ye ka seli ale kɔni tɛ seli juma kɔnɔ kɔfɛ ni seli banna dɔrɔn k'ale bɛ bɔ ɔ ye minnu ye ka seli baasi t'a la e min fana bɛ ka bɔ i fana ma baasi kɛ mɛ n'i bɔra i fana ka taa seli dɛ parce que kira y'o fɔ an ye musilimu ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ min b'a fɛ ka nafila seli so a tigi bɛ ayiwa jɔ fila seli ni juma jiginna kira yɛrɛ tun b'o de kɛ a bɛ bɔ a bɛ taga so a bɛ taa ka jɔ fila seli ɔ mɛ n'i b'a fɛ k'i ka nafila seli misiri kɔnɔ juma kɔfɛ i bɛ jɔ naani seli ni juma jiginna yɔrɔ min i bɛ wuli i bɛ jɔ naani seli i ma baasi si kɛ hadisa b'a kan alakira ka kuma don sallallahu alaihi wasallam ɔ mɛ ni misiri kɔnɔ seli de man d'e ye i ka bɔ i ka taga so bɔ i ka taa so i ka taa jɔ fila seli ɔ ne kɔni t'a dɔn i bɛ ka ɲininkali kɛ k'i to min n'o tɛ n kɔni n b'a jigi n b'a jigi k'a fɔ mun b'an ka kɔmɛrisanw kɔni ni fɔnkisiyɔnɛriw kɔni ranze o ye misiri kɔnɔta de ye dɛ ɔ ka d'a kan ni juma jiginna kunun mɔgɔw tun bɛ segin ka na so o y'a sɔrɔ duguw ma bonya nka bi o t'a la dɛ ni juma jiginna dɔrɔn an bɛ taa bitigiw dayɛlɛ ni juma jiginna an bɛ taa an ka birow kɔnɔ ɔ yanni i ka taa seli biro kɔnɔ mɛ bitigi mɔgɔ ka t'i wasu wasu i t'i ka seli kɛ misiri kɔnɔ dɔrɔn i ka jɔ naani o seli misiri kɔnɔ a banna wala n'o y'a sɔrɔ i bɛ se ka segin ka taga so de o tuma i bɛ t'i ka seli kɛ so baasi t'o fana na mɛ so kɔnɔ ta kɔni o ye jɔ fila ye an balimakɛ ko k'a ka d'ale ye k'an ba ayisatu bɛ fatu don min k'o y'a sɔrɔ si bɛ san joli la an ba ayisatu k'a bɛ fatu don min k'a si bɛ san joli la an ba ayisatu bɛ fatu waati min o y'a sɔrɔ si bɛ san bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ ɲɔgɔnna la a ye dɔɔnin sɔrɔ dɛ parce que ale yɛrɛ si cayara ni kira ta ye o san bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ a bɛ fatu tuma min k'a fatura tarata donya dɔ fɛ sunkalo tile tan ni wolonwula hijira hijira san bi duuru ani seegin dɔw ko bi duuru ni wolonwula ka don bi duuru ni seegin na o y'a sɔrɔ a si bɛ san bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ ɲɔgɔnna la an ba ayisatu kɔni mɛ ka to a ka bana na parce que a kɛra muawiya ka khilafaya wagati de kɔnɔna la ka to a ka bana la k'a ye wasiya di a ko ni n fatura aw kana a tɔgɔ tasuma mɛnɛ min bɛ tugu su kɔ ka taa kaburudon na ni n ka fatuli bɛnna sufɛla ma aw kan'o tugu n kɔ dɛ o man di n ye k'aw kan'o la tugu n kɔ ko n t'o fɛ a filanan a bɛ abu hurera yɔrɔ ɲini hadisa dɔnbagaba nin kɔni a bɛ abu hurera ɲini parce que o kun ye alakira yɛrɛ jɛɲɔgɔnba ye sallallahu alaihi wasallam n'a ye abu hurera yɔrɔ ye a b'a f'a ye ko ne ko k'a ka na seli n su kan mhm, ko abu huraira ka na k'a ka seli su kan a b'o fɔ abu huraira ye o kɔfɛ sa a bɛ taa su don bakiya madina kaburudonba nin a bɛ taa su don yen ɔ n balimamusow bɛ yen n'o y'a sinamusow ye k'olu su donna yen k'o tuma a bɛ taa su don yen an ba ayisatu su donna eh, bakiya kaburudon na ka bɛn tarata dɔ su ma o tilalen kɔfɛ safo seli la k'u taara su don bakiya kaburudon na an b'a ɲini ala fɛ an ye ninnu kanu ala k'an ɲɛ da ninnu kan fi jannatil firdaus an balimamuso ko k'ale denkɛ fɔlɔ n'a fa de ti bɛn wala denkɛ fɔlɔ nin yɛrɛ ti mɔgɔ kɛnɛmaba ye mɛ waati bɛɛ k'a n'a fa tɛ bɛn n'o ye denkɛ yɛrɛ fa ye k'u ti bɛn ko tuma bɛɛ a bɛ k'a neni a b'a gosi ɔ ko don dɔ de sa ko denkɛ y'i jɔ a kunna k'a fo a ko buwa i ni sɔgɔma k'a ko ne t'i buwa ye koyi i fa tɛ ne ye dɛ t'i ba ɲininka k'a k'i fa f'i ye ɔ ko denkɛ taara fɔ ale ye ko buwa ko ko n fa tɛ a ye o tuma ko n ka n'i ɲininka ko n fa ye mun ye n fa ye jɔn ye k'o yira n na muso dun ko k'ale bɛ kali ala la ko cɛ nin den don ɔ mɛ cɛ nin ye nin fɔ kun min kama k'ale kɔni t'a dɔn a an kɔni bɛ mun fɔ an balimakɛ ye n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ na e yɛrɛ b'a dɔn e ni ala cɛ e den don mɛ dimi y'i bila nin na tubi i ka taa ala ma dɛ ne kɔni t'a dɔn cɛw bɛ nin kɛ kun o kun kama ni e yɛrɛ de den don mɛ i dimina de muso kɔrɔ k'a fɔ k'i den tɛ nin walima i dimina den kɔrɔ parce que a ka d'i ye den k'i sago kɛ cogo dɔ la a tɛ ka kɛ ɔ e sinna ka i hakili jigin musokɔrɔbaw ka mɔgɔkɔrɔbaw ka kuma na ko maa den tɛ ban i sago kɛ o kun ye kunun ye o tɛ bi ye dɛ wala ko mɔgɔ jeli yɛrɛ t'i sɔsɔ n k'o kun ye kunun ye o tɛ bi ye bɔn e y'i ta o kuma fɛ dɔrɔn k'a fɔ i den ma ko ka taa fɔ ba ye ayiwa ko k'a fa yir'a la n'o tɛ e, e t'a fa ye n balimakɛ i ye kuma jugu fɔ dɛ nin ye du ci kuma de ye i ye kuma jugu fɔ sabali aw kana kɛ sababu ye k'aw ka duw ci aw kana kɛ sababu ye k'aw ka duw ɲagami a den min kɔrɔbayara e bolo e ka du kɔnɔ e delila ka siga i muso la fɔlɔ e muso ka jɛnɛya ko kuma e delila k'a mɛn e delila k'i muso ni wali cɛ dɔ ye n'i sigara den min ka halalaya la wa ɔ mɛ ni o si ma kɛ dimi min y'i bila nin na n k'i ka ala deli ala ka yafa i ma o kɔfɛ i ka yafa ɲini muso fɛ dɛ parce que nin ye ka muso nɔgɔ de ye o nin ye ka muso nɔgɔ nin ye ka tila ka den yɛrɛ fana tigɛ a ba la e den min kɔrɔbayara f'o kɛra baliku ye e b'o bila ko ka t'o ba ɲininka ko o ka o fa yira o la ko e t'o fa ye mun b'aw bila nin kuma la dɛ adamaden dimina cogo o cogo i kan ka du ci kuma fɔ ni nin sabatira k'a fɔ k'e den tɛ bɔn e dun y'a dɔn mun na k'i den tɛ a ka nin si hakɛ bɛɛ k'e ka mara kɔnɔ e y'a dɔn mun na k'i den tɛ o bɛɛ la ba b'e bolo furu la e ma deli k'o fɔ ba somɔgɔw ye ko den min wolola i ka du kɔnɔ nin tɛ n den ye e m'o fɔ fo bi mun de y'i bila nin na balimakɛ i jo t'a la dɛ i filila dɛ aha ɲɔgɔnna bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ a ye nin kuma sugu dabila a bɛ k'a dabɔ ka musow nɔgɔ muso mana nɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ bɛ nɔgɔ ye aha wal khabithatu lil khabithin muso fɛn fɛn bɛ yen k'a nɔgɔlen don a bɛnnen bɛ cɛ nɔgɔlen de kunna dɛ ɔ e yɛrɛ bɛ ka bɔ n'i ka gundo dɔ ye i bɛ ka bɔ n'i ka dɔgɔyama dɔ ye i yɛrɛ bolo k'i bɛ k'a dabɔ ka ba de dusu tiɲɛ ka sɔrɔ ni ko nin segin ka na e yɛrɛ ma e yɛrɛ de tɔgɔ tiɲɛ ka bon nin ko la ka tɛmɛ hali muso kan kuma ɲuman tɛ a filanan i dimina den de kɔrɔ bi i ye nin kuma fɔ ɔ sini n'o den kelen nana kɛ fɛn ye e bɛn'i ka kuma bila min ala bɛ dɔw lajarabi n'o ye dɛ i bɛ ban den dɔ la e tɛ kɛ fɛn ye e kɛra faden sago de ye dangaden ye ala mako foyi t'i la i b'o lagosi ka d'a kan i diminen bɛ den kɔrɔ o don foyi t'a bolo ɔ ni ala nana ni yɛlɛma ye san fila dɔrɔn ala ka sin ka garijɛgɛ poyi dɔ di den ma fa min ye nin kuma fɔ o de bɛ tila ka girin tuguni o den kelen nɔfɛ a ka tɛmɛ ba yɛrɛ kan kɔni a ye ci bila ka taa ba min ma k'o ka den fa yira a la dɛ ale yɛrɛ de bɛ tila ka n'i jɔ k'i disi konkon ko ne de don fa b'i kali k'i siɲɛ dɛ ko fo n'o y'a sɔrɔ ne de ma sɛgɛn i la fo n'o y'a sɔrɔ ne de jeli t'i ye n'o tɛ ala k'a kɛ ten i m'a ye kunun e m'a fɔ k'i jeli tɛ yan nafolo sɔrɔlen sisan i ko i jeli don n k'a ka sabali a ye sabali kɛlɛ bɛ yen dimi bɛ yen mɛ dimi o dimi bɛ maa su k'i bila kuma jugu la a y'aw yɛrɛ janto ka bɔ a la ɛ kuma dɔnnaw ko ten u ko kokonin kurunin ka ɲi mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn cɛ ko ka tɛmɛ kumanin kunkurunin kan dɛ nin kuma sugu ninnu ye ayiwa du ci kumaw ye nin ye ayiwa halaki kumaw ye nin ye ka den den yɛrɛ kunmasuuli ka den kɛ kɛnɛma den ye aha kalakaladen kɔni ka den ko ye a filanw ni ɲɔgɔn cɛ ka muso ɲugun a yɛrɛ la muso de bɛna su ban kasi la k'i kale k'i siɲɛ ka fɛn bɛɛ kɛ cɛ yɛrɛ bolo k'ale ma foyi kɛ ka sɔrɔ i ye du ci awɔ a kɛr'i ɲɛna a kɛr'i kɔ la i ye du ci an kɔni bɛ mun fɔ an balimamuso ye i yɛrɛ to sutura la dɔrɔn n'o y'a sɔrɔ dimi de ye cɛ nin bila nin na i yɛrɛ to sutura la i k'a fɔ i den ye k'a kana nin kɛ foyi ye a k'a yɛrɛ to sutura fana na a k'a ladeli hali n'o y'a sɔrɔ a man kɛnɛ a fana k'i deburuye aha dɔw fana b'u sigi so kɔnɔ k'u man kɛnɛ u tɛ minɛn ta ka bila minɛn kɔnɔ ne t'a dɔn bana sugu min kɔni don ɔ ni bana min don bana min t'a bali baara la a fɔ i denkɛ ye a fana ka wuli a k'i a k'i a k'i lamaga ɔhɔ baarakɛbaliya de bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la koyi n'a ye baara kɛ sisan ka to ka s'a yɛrɛ kɔrɔ a yɛrɛ ka to ka fila filaw ni dɛrɛmɛ dɛrɛmɛw kɛ dɔ ye walahi fa ɲɛ bɛ maloya a ma ɔ mɛ n'o y'a sɔrɔ ale fana biribaralen b'a nɔ la a ti bɔ yen waati bɛɛ ni fa donna a b'a piriparalen de sɔrɔ so a dusu bɛ tiɲɛ dɛ mhm, fa dusu bɛ tiɲɛ a kɔrɔ bana sugu min b'a la kɔni n t'o dɔn mɛ ni bana min t'a bali baara la e hali an balima minnu kɛra ko sen t'u kɔrɔ u ka yafa namaraw namaraw bɛ baara la an fɛ yan sisan koyi ka mɔgɔw ka samaraw dilan ka motow dilan sɛsi fote sugu dɔ yɛrɛ b'an fɛ yan maa si t'a dilan ni namaraw tɛ olu m'u ta u ka indikapeya fɛ ka taa kɛ deli ye walima ka to so kɔnɔ indikapew don u bɔra u taara baara kɛ u b'u k'u ka denbaya balo bɛ yen maa si t'u ye misirida la ko fisabilila baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la dɛ denmisɛnninw an b'o fɔ aw ye koyi aha a ye baara kɛ walasa cɛkɔrɔba ninnu dusuw ka suma a ka baara kɛ walasa cɛkɔrɔbaw yɛrɛ fana ka ɲɛbɔ aw fɛ ale yɛrɛ fana k'a dɔn ko n denkɛ bɛ ka nin di yan o fana b'a ɲɛ malo i ma dɔɔni an b'a ɲini ala fɛ alahu taala ka faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma